kɛlɛ la ba maliba tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnya la an ka ministre de la défense le ministre d'état le ministre de la défense et des anciens combattants n'o ye sajo kamara ye ale min ni tora maliko la sɔrɔdasikɛ k'i bɛ fini ta fɛn fila kama ka to a la faso ye walima k'a kɛ faso ye sajo tora a la faso ye sajo y'a kɛ faso ye sajo min cɛw kasila musow kasila maa caman de bɛ yen olu ka kanu yira a taalen u y'a ka cɛbakɔrɔ dɔn a taalen a ma sɔn ka kɛ biro kɔnɔ zenerali ye sabula a ye mali kɔrɔnfɛnya kan kɛ ka kɔrɔ sabula a wulila ani cɛw karila ɲɔgɔn na mɛ ala subahana watala ka wele sera a ma k'a kɛra tancogo de la an bɛ dugawu do kɛ sajo ye ni ala sɔnna zedidon a ka sukoya bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka wuli sajo ye an k'an ka taasi mayira kɛ ka ɲɛsin sabula mali de atakila o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka kunnafala jugu cari diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a yira u la k'a fɔ anw tɛ k'an ka finitigilakaw dɛmɛ kɛlɛ la nka an bɛ k'an ka finitigilaka tɔw coron n'i ye kunnafoni ye kunnafoni min n'a jɛlen don yanni i k'a bila bɔlɔlɔsira sanfɛ wuli ka se polisiso walima zandarameri walima finitigilaka min ka surun i la i ka taa ka taa kunnafoni di olu ma sabula ni e y'a bila bɔlɔlɔsira sanfɛ maajugu fana bɛ bɔlɔlɔ kan kɔnɛkisɔn b'u bolo u bɛ anw cɛ la u b'a dɔn ko olu yɔrɔ yera i tɛ arme dɛmɛ au contraire i bɛ maajuguw bila u ka sugu ka pozisɔn falen n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ma i kun minɛ yɔrɔ min n'u dogolen don a kɛra maa kelen a kɛra maa fila ye yanni i ka weleli kɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu ka baara don n'o y'an ka finitigilakaw ye aw kan ka ci lase olu de ma fɔlɔ ni tigɛ kɛr'u la a bɛ se ka bila bɔlɔlɔsira sanfɛ sabula nin waati in na an ye nin kunnafoni sɔrɔ ka bɔ an balimakɛ ka bɔlɔlɔsira fɛ n'o ye musa salifu jara ye nin kamalen n'an ɲɛ b'a la ja la ale tun ye maa ye maa min n'a cɛsirilen don kosɛbɛ a ka porobilɛmu kɛra min ye ale sɔrɔla yɔrɔ la waati la waati min n'a man ka kɛ maa don min cɛsirilen don maa don min ni baarakɛla don a bɔra wula kɔnɔ ka na bamakɔ ka na taɲini a ka taɲini hukumu kɔnɔna na a balimakɛ min n'o y'a jigi n'o ye damise n'ale bɛ madina kura kamalen min filɛ nin ja la ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko jarakɛ gardien kun don nka kununko maa dɔw y'a minɛ ko jadisi don ni k'a bɔnɛ a ni na k'a ci fo k'a fa ka tila k'a jeni fo k'a mɔ o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ sabula k'a ni jadisiw bɔlen don o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ sabula ko telefɔni sɔrɔla a bolo telefɔni min n'a ni talikiwaliki bɔlen don ale kɔni ta banna la pewu an b'a ɲini bɛɛ fɛ amaligamu an k'a dabila n'an ye ko ye min tɛ bɛn an ka ci lase an ka fanga tigilamaaw ma olu de ka baara an k'an kɔlɔsi ko la ko min n'a bɛ se ka an yɛrɛ se kunko ma abudulayi jara jarakɛ ni gardien kun don ale kɔni bɔnɛn'a ni na k'a kun kɛ a ni maaw ɲagamina ɲɔgɔn na maa minnu k'a jadisi bɔlen don k'a kun kɛ a ka donfini ani telefɔni min tun b'a bolo nin waati in na n'an ye ko ye ko min n'a tɛ bɛn an ka ci lase an ka fanga tigilamaaw ma olu de ka baara don an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu ni tora mali ko la ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u jigiyɔrɔ ɲɛ an ka ba maliba ala k'a kisi un peuple